nke a bụ akụkọ ọmalinze na ajọ obi ụmụaka unu na-anụ maka ọmalinze nke a bụ ijide ụmụaka aka na ntị ụmụaka ndị a na-enwe ọkpọchi ntị ndị na-adị erubere nne na nna fa isi ka fa wee na-ege nne na nna fa ntị ọmalinze bụ nwatakịrị nwere ọkpọchi ntị nke ukwuu ọ dị anụ ife geenụ ntị n'akụkọ nke a n'obodo a na-akpọ ala Igbo o nwere otu nwoke aha ya bụ ọmalinze ọ bụ otu nwa nne na nna ya mụrụ mana ọ naghị erubele onye ọbụla isi ife ọbụla a gwara ya mee bụ ife ọ naghị eme nke a wee bụrụ ife nnukwu mwute dị ebe nne na nna ya nọ n'oge afụ o nwere otu onye dibịa a na-akpọ ajọ obi ọ bụ ajọ mmadụ nke ukwuu ụmụaka unu ga-afụ na e nese mmadụ anya wee baa ya ajọ obi ị fụ na onye anwụ bụ ajọ mmadụ nke ukwuu obodo niile ji wee na-atụ ya ụjọ ajọ obi na-akpakwa agwa ọjọọ dị iche iche nke e ji wee gụọ ya afa ahụ ndị ala Igbo niile na-atụ ya ụjọ n'ihi na ọ na-eri anụ ngwere na-akpa agwa ọjọọ dị iche iche o ruru otu ụbọchị nne na nna Ọmalinze kwadoro ịga ọrụ fa wee dọọ ọmalinze aka na ntị ka ọ ghara ịpụ n'ogige ụlọ fa ka ndị ajọ mmadụ ghara ịfụ ya ka fa pụrụ ọmalinze kwadoro si n'ụlọ pụọ wee chefuo okwu nne na nna ya gwara ya maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya nụ isi nsị ka ọ kachiri ntị pụọ o wee pụọ n'ụzọ wee zute ajọ obi o wee nara ya imi ntị na anya ya abụọ oge ife ndị a na-eme nwa ngwere nọ n'elu osisi na-elele fa ma na-enwekwa obi mwute oge ajọ obi na-eme ife ndị a ka ajọ obi pụrụ nwa ngwere gara nyere ọmalinze aka kpọlaa ya n'ụlọ nne na nna ya maka na ọ bụ agbata obi onye bụ chi ya ka nne na nna ọmalinze batara ha amarọzi ọmalinze ọzọ n'ihi na ọ bụ naanị okpokoro isi fọdụrụ n'isi ya nne ya tiri mkpu wee sị ọmalinze

ụgwọ ya
ọmalinze amụrụla atọ o wutere nne na nna ọmalinze nke ukwuu o wee gaa rịọ ọja adịlị ka ọ gbatara ya ọsọ enyemaka na nsogbu ahụ ọja adịlị were ọja ya ọ kwa unu ma na ife e ji mala ọja adịlị bụ ịfụ ọmalịcha ọja ya na enyi ya nwoke ngwele na-agbara ya egwu Ee, ọ bụ ezie onye isi anyị. ọja adịlị were ọja ya kpọrọ enyi ya bụ ngwere wee gaa n'ebe afụ ajọ obi nara ọmalinze ụfọdụ akụkụ ahụ ya ka fa ruru ọja adịlị bara n'ime ọhịa zoo onwe ya wee gwa nwa ngwere ka ọ kwụrụ n'ụzọ ebe ajọ obi ga-ahụ ya n'ihi na ajọ obi na-eri ngwere ọja adịlị malitere gbuwe ọja n'egbughị oge egwu ahụ ruru ajọ obi ntị o wee gbara ọsọ ọsọ gawa n'ime ọhịa ebe egwu afụ si abịa ka ajọ obi pụtara n'ụzọ ọ fụrụ nwa ngwere wee kwue n'ime obi ya na ọ hụla nri ọ ga-eri ajọ obi malitere chụwa ngwere ọsọ ka o gbuo ya ngwere wee gbara ọsọ rigoro elu osisi ọjị ajọ obi risokwara ngwere n'elu osisi ọjị ahụ ka fa abụọ ruru n'elu ngwere si n'elu matue naanị ajọ obi wee nọrọzịa n'elu egwu tụrụ ajọ obi nke ukwuu o wee tiwe mkpu ka e nyere ya aka ọja adịlị si ebe ahụ o zoro gbapụta wee gwa ajọ obi na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka o nyere ya aka ya buru ụzọ wepụtachaa ife niile ahụ ọ nara ọmalinze ajọ obi manyere aka n'akpa ya wepụtacha ife niile afụ were ya nye ọja adịlị ọja adịlị wee nyere ya aka o wee gbadata n'ikpeazụ ọja adịlị were ife niile ahụ ọ natara ajọ obi nyeghachi ya ọmalinze nne na nna ọmalinze nwere nnukwu anwụrị oge ha hụrụ na ọmalinze adịla mma bido kemgbe afụ gawazịa ọmalinze malitere mewe ife nne na nna ya gwara ya maka na ọ hụla na isi ike adịghị mma ụmụaka unu anụgonụ akụkọ ọmalinze ya na otu ajọ obi si chekọrịta unu wee fụ na ime isi ike adịrọkwanụ mma ụmụaka ijiji na-adịghị anụ ndụmọdụ ndị okenye na-esokwanụ ozu ana n'ili maka na ọ bụrụ na ọmalinze gee nne na nna ya ntị ọ gaghị izute ajọ obi n'ụzọ ya kpatara ọtụtụ ụmụaka n'ime unu na-akpọchi ntị nne na nna gị na-agwa gị okwu i gekene ntị dịka ife mmụta n'akụkọ a na-akọwa maka ụmụaka na-adị anụ ntị ụmụaka ichi ntị ọ dị kene mma ọ dịrọ mma ọ dị mkpa na onye ọbụla ya na-erubere nne na nna ya isi akụkọ a nwere ife mmụta dị iche iche nke mbụ bụ na nwata ọbụla kwesịrị ịdị na-erubere nne na nna mụrụ ya isi ụmụaka ọkwanụ eziokwu ọzọ dịka ibe ya bụ na ịsa ụsa ọtụtụ n'ime unu na-asa ụsa ịsa ụsa adịghị mma ya bụ na nwatakịrị ọbụla na-ejide akpịrị ya aka na-adị ogologo ndụ mana ọ bụ na ị rapụ akpịrị gị salụ ụsa gawalụ efu na ife mmadụ ritekwanụ n'ọnụ ya na-egbu ya ọkwanụ eziokwu ọkwanụ ka anyị malụ na ige nne na nna anyị ntị dị oke mkpa na ndụ anyị na-adị ụmụaka ọkwanụ eziokwu anyị ga-egekwa ndị nne na nna anyị na ndị tọlụ anyị ntị n'eziokwu na ife dị iche iche fa na-agbazili anyị